agus dírí eadar bheirt agus dírí an-chogadh eadar bheirt agus marbhú mar fhan daoine ann sa rud a bhí ann agus ní chuirfeadh cam suas i mí-bhuail faigheoidh sacradh go deirnithe agus roinnt de na maithe ag an tsacradh gur leis a cheapfá an searradh agus gur leis an leabhar an Bíobla agus go gcaithfeadh sé an Bíobla a thabhairt suas agus baineadh an Bíobla de agus tugadh sentence ansin air a chur anonn, sílim gur go hIona a cuireadh é, agus ní raibh cead aige amharc ina dhéidh nuair a bheadh sé ag imeacht as Doire ach imeacht leis agus chuaigh sé anonn ansin agus chaith sé a shaol ansin i dteannta

dó, agus bhuail sé síos i gcroí na teineadh é, agus d'fhás tom mór geamhair aníos as an teinidh, amach as croí na teineadh. Tháinig Colm isteach, d'imigh an fear ansin, a rinn sin, d'imigh sé agus tháinig Colm isteach agus d'fhiafraigh sé den chailín

Tháinig sé ansin ar ais agus nuair a thóg sé an pota ansin, níl a fhios agamsa cá fhad a d'fhág sé an pota ach nuair a thóg sé luchógaí móra agus luchógaí beaga tháinig amach as faoin phota, chuir sé an stuif a bhain sé dá loirgneacha faoin phota agus sin an chéad start a rinne Colm Cille ar a bheith ina naomh.

mbeadh na príosúin lán de dhaoine gan choir gan cháin roimh an chogadh, dúirt sé sin agus tá sé ann anois. Tá. Tá sé chaill ar scoil. Tá.

ainm agus a shloinneadh a chur ar a chomhraí agus a chaitheamh amach san fharraige, agus rinneadh sin, cuireadh ainm agus a shloinneadh ar a chomhraí agus caitheadh amach san fharraige, agus bhí fear thíos fá Inis Eoghain, a raibh lot mór ba aige agus bhí gasúr aige ar fostó a bhí ag buachailleacht na mba. agus chuir sé síos fá chladach na farraige iad achan lá agus bhí bó amháin ann agus ní itheadh sí bit a' bith féir, bhí sí amuigh ar a' ghaineamh ar fad a' lí rud inteacht. Ní raibh a fhios ag an ghasúr agus ní raibh sé ligean faic é fhéin, goidé a bhí sí a lí agus bhí an bhó a' bisiú ins a' bhainne agus ní raibh an méid soitheach a bhí aige ábalta an méid bainne a bhí ag an bhó a choinneáilt.

achan lá, agus ní itheann sí bit ar bith. Is faoi a fear a théann sí ansin go dtí go bhfeicfeadh sé goidé rud a bhí an bháil aige, agus nuair d'amharc sé thart agus stripeáil sé é amach as an ghaineamh, sé comhra Cholm Cille a bhí ansin agus ainm agus sloinneadh uirthi agus ordú é a chur in Inis Eoghain.

agus bhí ocht mba aige, agus bhí sé ag coimeád achan lá ar ghiorria fríd na ba insa pháirc amuigh, agus ní rabh fhios aige goidé an t-ábhar a rabh an giorria ann, agus ní rabh dadaí le grámhar bhainne na mba aige, ní rabh maith ar bith sa bhainne a bhí acu, ní rabh sé ach mar a bheadh an t-uisce ann. I gCo. Mhaigh Duibhge, agus is ar ais go mbeadh a cúl dubh le mo an rubha bán inti ar a ghearrtha, agus fuair sé tháinig sé an gearrtha i ngá amháin fríd na ba agus fuair sé maith agus a cúl is a scaoil sé an cúl is a ghearrtha. D'imigh an cú agus a gearrtha agus chúrsáil sé na páirceanna i ligean é a ghearrtha.

Bhí ceathrar in airgid agus bhí an bainne ag imeacht as agus ní raibh, ní, ní thiocfadh im a' bith ná dadaí ann don bhainne, bhí sé, bhí sé righin agus ní raibh, ní raibh sé maith an bainne ar chor a' bith. Rinne siad amach go mbuailfeadh siad an maistreadh mór. Agus nuair a bhí an maistreadh cruinn ins a' chuinneoig chaithfí crú asail a dheargadh agus a chur faoin chuinneoig.

I litir chuig Uí Chonghaile sin dhearcadh na huaighe ag seinm ar an fhideal agus sheinn sé leis agus níor fhan fórsa gur smaoiteadh sé na gorta suas go maith agus chucu a chur agus chuaigh sé abhaile agus an fhideal leis agus bhí an fhideal aige agus bhí an gift aige ar fad agus bhí sé ábalta seinm leis i gcónaí agus nuair a fuair sé bás bhí an fhideal crochta ar thaobh an bhalla

Cén seort áit a raibh siad ann ansin? Tá an-rud crann agus tomain agus rudaí agus bhí siad ansin, bhíodh. Agus bhí cuid acu ins an áit seo fosta agus níl sé i bhfad ó bhí cuid acu ann. Bhí conair a bhí linn roime lá amháin, chuaigh sé suas, bhí dhá uan aige thoir agus chuaigh sé suas na,

agus d'imigh sé suas an cnoc a chuartú na n-uan agus bhí sé an-mhall, bhí solas an lae ag imeacht, bhí sé an-mhall nuair a fuair sé an dá uan agus thug sé leis iad aniar. Luaigh sé gur seilf bhus bun a chnoic in aice Airneannach atá ann féin agus nuair a bhí sé abhus ag an, tá wire abhus ann, nuair a bhí sé abhus ag an wire, mhothaigh sé an scairt. An scairteadh thuas, fear thuas ar an chroc agus fear eile abhus ar an bhun agus an bheirt ag scairtigh le chéile. Ní fhaca sé fear ar bith, ar chor ar bith ach bhí sé ag éisteacht leis an scairteadh agus shíl sé gur chóir dó a thuigbheáil goidé a bhí siad a rá, ach ní thiocfadh leis dadaí a thuigbheáil.

Maith thú.
Bhuel, raibh scéal ar bith ag baint leis sin, a Phádraig, go raibh fear thart anseo pósta le bean acu sin? Bhí sé pósta léi, ar ndóighe. Gallchobhair thiar as an gColáinn. Cén áit a bhfuil sé sin? Caisleán an Choláinn. Tá sé thiar in Árainn. Nach é a dtugann siad Caisleán an Choláinn air. Agus bhí sé amuigh thíos fán fharraige ar an tráigh agus chonaic sé an cailín 'na suí ar cloich in imeall an uisce agus í ag cíoradh a cinn agus bhí an bhí rud inteacht ar láimh a dtugadh siad brat air. Rud inteacht a bhí acu a raibh siad faoi gheasa aige, dtuigeann tú. Agus bhí sin caite fá ghiota do chinn í raibh sé ann ina taobh ar chor ar bith agus fuair seisean sin agus thug sé leis é. A rud a dtugadh siad an brat air. Fuair sé agus thug sé leis é agus by God d'éirigh sise den charraig agus lean sí é. agus chuaigh sé ag comhrá léi ansin agus ní thug sé suas an rud a bhí leis ar chor ar bith, bhí sé mhaith a dhearthaigh go bhfíor rud a bhí ann agus chuaigh sé abhaile léi agus pósadh é féin agus í féin. Agus bhí sin rud sách maith i gcónaí aige ar fad agus bhí cúigear nó seisear páistí níl a fhios agamsa cá mhéad duine a bhí ann, bhuel sin rud nach bhfuil a fhios agam agus bhí sé aon lá amháin ag déanamh cruaiche uaidh.

As an fear, arsa an Sineánach, a bhain mhangairí de Sam iad a chás bhí na geasa díom. D'éirigh sé ina sheasamh agus chruinnigh sé suas a chuid cipín agus bhí na Ceithre Buíongacha ar shiúl soir, bhí an t-eallach tógtha agus iad ar shiúl agus iad leofa agus d'iarr sé ar an taobh eile leis agus lean sé iad.

na gcipín, cibé cén cipín a bhí déanta aige, thúsaigh sé ag scaoileadh na gcipín agus choisc sé an namhaid agus chuaidh an fear roimh an eallach agus thiontaigh sé an chreach agus chuaidh siad siar agus an t-eallach leóbhtha ar ais agus nuair a bhí siad chaidhimh a' ghéar

Rinne siad suas am amháin chun an diabhail a dhíol fosta ins an am sin. Rinne siad suas pósadh ocht lánúin nó naoi gcloigne sílim a pósadh acu. Bheadh an taibhne chun toimhde a bhí sa dream a pósadh agus fuair siad gasúr beag a raibh gruaig mhaith fhada air agus cíoradh síos agus feiceáladh suas é agus bhí fear acu fá choinne bhuel an laige a gceathair bhreid insan oíche in áiteanna

Bhuel, bhí fear ag dul thart anseo fad ó shin a dtugadh siad an Fear Mór agus bhí sé ag gabháil thart ó theach go teach eadar na tighthe agus bhí buachaill óg 'na chónaí mur bhfuil sé sa teach seo agus bhí cailín ann sa teach sin. Tharraing agus bhuail sé an grá orthu agus pósadh an bheirt.

Pota beag a bhí aici, rinne sí brachán agus d'fhag sí thíos ag an doras go dtí go bhfuaradh sé. D'éirigh an fear mór agus chuaidh sé síos an doras agus rinne sé a mhún sa phota. Ní thiocfadh leis an tseanduine an brachán a ól annsin bhí a mhún deanta ag an tseanduine sa phota agus chuaidh an chailleach chun gáire arais agus chuaidh an tamall thart in a dhiaidh sin. Bhuel, ceann de dhíreach Shailí, Aoirí, Beannaílis agus den Roinn Roinnt a dúsainn a bheith mar beo ar maidin leis an ocras. Díríonn Caille agus roinn sí toirtín agus tharraing sí aniar i gríosach agus chuir sí an toirtín faoin ngríosaí go dtí go mbrisfead sí é. Díríonn fear mór

D'fhág sé an seanduine agus an chailleach ansin agus am ar bith a dteachaidh an fear óg anonn ionsar an tseanduine ina dhiaidh sin, bhí a sháith le hithe le fáil agus ní raibh an seanduine níos óga ach sna bascáidí Garbha bhí deireadh thart, bhí dóigh mhaith air as sin amach. Bhí rí ann fad ó shin agus bhí iníon aige, agus bhí sí le fáil ag fear ar bith a mharódh trí fathaigh a bhí sa domhan thoir agus a bhéarfadh na cinn aniar agus a d'fhágfadh síos ag an teach aige iad go socair suaimhneach. Agus bhí fear ann arbh ainm dó Cormac mac Rí na nGall. D'éirigh Cormac maidin amháin. Agus chuir sé air a chulaith chatha agus a chrua-chomhraic, bhí a scian ina dhá chrígh agus a chlaíomh síos siar leis, agus ní dhearna sé stad mara ná cónaí go raibh sé ag an chrochaire tarnocht. Buail buille sa teannán, arsa an crochaire, agus lig anuas mé. Dar móid is dar briathar, a deir sé, ní mé a chuir suas thú agus ní mé a ligfeas anuas thú. D'imigh Cormac leis agus níor stad sé go raibh sé sa domhan thoir, agus níor bhfada a bhí sé ansin gur mhothaigh sé an

Is liom féin sin, arsa Cormac, ó do lása amach. Bhuail Cormac buille i gcomhrac a chinn is a mhuiníl air agus bhain sé an ceann de. Agus thug sé leis an ceann agus tháinig sé aniar agus an ceann leis go dtí go raibh sé ag an Chrochaire Tharnocht. An Crochaire thuas insa Tor agus ní raibh bealach anuas aige. Buail buille sa teanga nuair a d'éirigh leat chomh maith agus d'éirigh, ar seisean, agus lig anuas mé. Ní mé a chuir suas thú agus ní mé a ligfeas anuas thú.

Chuir sé air a chulaith chatha agus a chruaidh chomhraic, agus bhí a scian ina lámh chlí agus a chlaíomh síos siar leis, is ní dhearn sé stad mara ná cónaí go raibh sé ag an chrochaire tharnocht. Buail buille sa teanga arsa an crochaire agus lig anuas mé. Ní mé a chuir suas thú agus ní mé a ligfeas anuas thú. Ní dhearn sé stad mara ná cónaí go raibh sé sa domhan thoir ag na fathaigh. Níorbh fhada a bhí sé ann gur mhothaigh sé an fathach ag teacht, agus nuair a tháinig an fathach chomh fada leis, Mharbh tú mo dheartháir-sa inné, ar seisean, ach ní rachaidh leat inniu nó socróidh mise díreach leat inniu. Cé acu is fearr leatsa greamannaí cúnga cruaidhe coraíocht ná

Is ní dhearn sé stad mara ná cónaí go raibh sé ag an Chrochaire Tharnocht. Buail buille sa teanga agus lig anuas mé. Ní mé a chuir suas thú agus ní mé a ligfeas anuas thú, arsa Cormac. Is d'imigh sé agus an ceann leis agus leag sé síos i gcúl teach an rí agus chuaigh sé go dtí'n doras. Tá dhá dtrian de do níon bainte agam. Maith go leor, arsa an rí, tá sí le fáil agat nuair a bheas sí bainte agat,

agus ba bheag ab fhiú an bheirt eile lena thaobh sin, bhí an-mhéid ann agus tchífeá an domhan brách idir a dhá chois agus ní fheicfeá dadaí os cionn a bhaithise, bhí sé chomh hard sin. Cé acu is fearr leatsa, greamannaí caola cruaidhe coraíocht ná snapannaí claímh in easnacha a chéile? Is fearr liom greamannaí caola cruaidhe coraíocht. Sé a chleacht mé i mbaile bheag i mbaile mhór i ngleann m'athar agus mo mháthair féin riamh, chuaigh an dís lena chéile agus nuair a bhí neoin bheag agus deireadh an lae ann, Chuir Cormac síos ar a ghlúine é. Tharraing sé air a chlaíomh agus bhuail sé i gcomhrac a chinn is a mhuiníl é agus bhain sé an ceann de. D'imigh sé anoir agus a cheann leis go dtí go raibh sé ag an Chrochaire Tharnocht. Bhuel, nuair a d'éirigh leatsa chomh maith agus d'éirigh, arsa an Crochaire, agus nach bhfeiceann tú fhéin a bhfuil dealraí le

Cuma goidé mar tá sé arsa Cormac, triailfidh mise ar ais an crochaire go bhfeice mé. Bhuel, ná fan istoigh, ar sise, go dtige an crochaire nó muirfidh an crochaire thusa. Má thig sé agus tú istoigh. D'imigh Cormac agus tháinig an crochaire agus nuair a tháinig sé isteach, Hó hó, ar seisean, a bhean, tá boladh an Éireannaigh bhréagaigh fá do theach.

siar sa choill a sheilg agus chuaigh Cormac soir agus fuair sé an tseantua bhriste bhearnach a bhí faoi cholbha leapa an fhathaigh a bhí thoir agus bhuail sé trí bhuille ar bhun an chrainn is thuit an crann. Léim an gearria amach as faoi bhun an chrainn agus scairt sé cú glas na coilleadh léithe le cabhair anseo. Ní raibh an focal as a bhéal go raibh cú glas na coilleadh léithe i ndiaidh an ghearria agus fuair sí hoult air. D'imigh éan amach as tóin an ghearria agus d'imigh sé suas os cionn na farraige agus thuit go Seabhac Ghleann dá Mhaoil annseo ar seisean bomaite le cabhair. Ní raibh an focal as a bhéal go raibh Seabhac Ghleann dá Mhaoil aige agus bhuail sé dab anuas ar dhroim an éin agus thuit uibh síos ar thóin na h-aibhéise agus Faoileog Cheann Trá anseo le cabhair. Ní raibh an focal as a bhéal go raibh Faoileog Cheann Trá aige agus thóg sí an uibh agus thug sí dó ina dhorn í. Agus tháinig Cormac aniar agus an uibh leis agus tháinig sé go teach an fhathaigh agus ní raibh an fathach istigh bhí sé sa choill agus d'iarr an bhean air gan a dhul a chomhair nó go muirfeadh sé é cinnte. Dúirt Cormac de Réangaidh as Gairbhí, Nuair a bhí sé, d'imigh sé síos faoin teach, nuair a bhí sé ag dul síos faoin teach, bhí an fathach chuige aníos agus a dhrandal foscailte síos siar aige, agus d'fhan Cormac ariamh go raibh sé chóir a bheith aige agus bhuail sé an uibh ins an drandal ar an fhathach agus thit an fathach marbh. agus chuaigh Cormac chun tí ansin agus pósadh Cormac agus níon an rí agus bhí naoi n-oíche agus naoi lá bainse ann agus tá siad go maith ón lá sin go dtí an lá inniu. Bhí bean ann i bhfad ó shoin agus bhí triúr níonacha aici. Bhí sí ina baintrigh agus ní raibh aici ach triúr na níonacha agus dúirt bean acu lá amháin go raibh sise ag gabháil a shaothrú. Rinne sí réidh agus d'imigh sí agus rinne an chailleach toirtín beag agus toirtín mór agus thug sí di iad. Cé acu is fearr leat an toirtín mór is mo mhallacht ar sise nó an toirtín beag is mo bheannacht. Is fearr liom an toirtín mór is do mhallacht, arsa an cailín.

D'imigh sí léithe agus chuaigh sí thart le claí a bhí ann. Caith mé rath gairm agus ceann díom arsa an claí, níor tharraing le seacht mbliana mé níl faill agam ar sise. Shiúil sí léithe ansin, d'imigh sí léithe ansin an mhéid a bhí ina corp agus tháinig sí abhaile agus ní raibh sí i bhfad.

Cé acu is fearr leat toirtín mór is mo mhallacht nó an toirtín beag is mo bheannacht, is fearr liom an toirtín mór is do mhallacht. Chuaidh an chailleach suas ar an chlaí is bhí sí ag mallachtaigh go raibh an claí ag tuitim faoina dhá cois agus d'imigh an cailín agus an toirtín. Níor stad sí go raibh sí ag an chailligh chéadna agus d'fhostaigh an chailleach í bliain agus lá agus gan dadaidh aici le déanamh ach na trí rud a gnáthach a bhí ina ceann a choinneáil pioctha agus gan amharc suas ins a' tsimléar.

D'imigh an cailín deireanach ansin, i ndiaidh an chailleach agus rinne sí toirtín daoithe, rinne sí dhá thoirtín, cé acu is fearr leat an toirtín mór 's mo mhallacht nó an toirtín beag 's mo bheannacht, is fearr liom an toirtín beag 's do bheannacht arsa an ceann deireanach. Shiúil sí léi ansin 's níor stad sí go raibh sí ag an chailligh chéanna. D'fhastaigh an Chailleach í bliain agus lá agus ní raibh dadaí aici le déanamh ach na trí ribe glasa a phiocadh as a ceann 's gan amharc suas insa tsimléar.

Chaith sí uaithi deireadh agus d'athraigh sí an seanghearrán bán ar fhéar mhaith agus d'imigh sí léi ansin suas fhad leis an chlaí. Caith cloch bheag orm 's ceann díom níor hathraíodh le seacht mbliana mé arsa an claí. Ní bheidh mé i bhfad á dhéanamh sin, ar sise. Chaith sí méaróg ar an chlaí 's ceann de 's chuir sí earrach ó mo shúil agus.

Bhuel, fada ó shin, nuair a bhí na Fianna in Éirinn, bhí siad ina gcónaí thiar i nGleann Cholm Cille, agus bhí an, bhí an foirgneamh tithe acu ann, agus bhí siad ag seilg aniar Gleann na nGleanntach, sé an t-ainm a bheirtí ar Ghleann na nGleanntach, Gleann Fada na Sealg, agus. aon lá amháin agus bhí siad ag imeacht aniar Gleann na nGleanntach a sheilg agus ní rachadh Goll leofa. Bhí sé ina luí istigh sa leabaidh a bhí aige agus ní rachadh sé leofa aniar an gleann ar chor ar bith a sheilg agus d'imigh an chuid eile acu aniar an gleann a sheilg is nuair a bhí siad aniar i ngar an ghleanna gur thit sé isteach i dtiobhá agus thoisigh ceobrán. Bhí Fionn Mhac Cumhaill leofa

Bhí na mná uilig thiar, d'fhág siad na mná ina ndéidh ins an bhaile agus rinne na mná amach go dtabharfadh siad tric do Gholl nuair nach dtiocfadh sé aniar a sheilg. Cheangail siad cuid gruaige Ghoill thuas ar na creataí uilig go léir, bhí gruag mhór fhada air, agus cheangail siad a ghruag uilig go léir thuas ar na creataí nuair a bhí Goll 'na chodladh agus chuaigh siad amach annsin agus na madaidh leofa a dhéanamh conartacha. Nuair a thoisigh na conartacha amuigh cibé an rud na conartacha mhuscail Goll agus d'éirigh sé in airde istigh sa leabaidh agus d'fhág sé craiceann a chinn ar na creataí. Bhí a ghruag ceangailte. Chuaigh sé amach. Agus bhí na mná amuigh agus bhí oiread feirge air agus bhí sé scriosta mar bhí sé féin agus chruinnigh sé suas carnán mór brosnaí Bhuel, b'fhéidir go raibh sórt tuighe ann agus chuir sé le thine é agus rug sé ar na mná uilig go léir agus chaith sé isteach ann iad agus dhóigh sé deireadh na mban, níor fhág sé bean beo acu agus tháinig na fir a bhí ag seilg agus d'imigh Goll agus chuaigh sé amach thíos ar carraig, anois a dtugann siad Carraig Ghoill uirthi,

Tá mise anseo, ar seisean, le naoi n-oíche agus naoi lá ag seilg gruaige agus ag ól sáile, rud nach raibh aon fhear romham ariamh agus nach mbíonn mo dhéidh. Sílim gur sin deireadh dó. Cé aige a bhfuair tú an scéal ar fad? Ag seanbhean a bhí thoir ansin, muise, Róise, bean a bhí ag Eoghan Mhícheáil a bhí thoir ansin.

Gur b'ea an moite. 'S maith a bhí a fhios go bhfuil sé ann nuair a chreasfaidh sibh san arm so go gcaithfinn a dheánamh. D'imigh an Feargamhain agus bhí bata leis agus tháinig sé aniar an gleann agus chuaigh sé fhad, nuair a chuaigh sé fhad leis an tsoipín a bhí ag an mhuic, bhí dhá bhanbh ann aici, lasc sé a bhata istigh, mharbh sé an dá bhanbh agus lasc sé a bhata istigh insa tsoipín agus shiúil sé leis. Bhí trí mhadaidh leis.

Agus thiontaigh sí anonn ar ais i ngath agus nuair a bhí sí taobh thall mhothaigh sí fead eile agus d'aithin sí ansin gur taobh abhus a bhí sé agus thiontaigh sí ar ais agus bhí na trí clocha móra seo léithe ina naprún agus nuair a bhí sí chóir a bheith ag teacht isteach an taobh abhus bhí gruag a cinn, bhí sí ag cíoradh a cinn nuair a mhothaigh sí an chéad fhead, bhí gruag a cinn síos léithe chuaigh a cuid cosa i bhfastó i ngruag a cinn. agus báitheadh sa loch í, agus mhairbh an mhuc an Feargamhain agus mhairbh seisean an mhuc. Sin an fáithscéal.